Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kulikonse kumene muli. Ngati mwadzuka bwino ayi inenso kuno kuyamika Mulungu ndadzuka bwino. Lero kummawa kuno ndabwera ndi cholinga chakuti tiunikirane ziwiri zitatu. Monga mwa nthawi zonse mmene tikuchitira, ndinalonjeza kunena kuti ndibwera kudzafotokoza kuti pakhala pakumveka mphekesera zokhuza kuti m'mbuyomu, mtsogoleri wa chipani chimenechi cha udf akaluza masankho amapita kunja polankhula mwachipongwe anthuwa amagwiritsa ntchito mawu okuti amathawa kupita kunja kuwasiya amalawi mdzikomo lero ndabwera ndi cholinga chakuti tiunikirane amalawi tidziwe chilungamo komanso Ndikhulupirira kunena kuti zomwe ndikulankhula pano nokhanso mukumatha kufufuza nkupeza kuti ndi zoona zenizeni. Pa chifukwa chimenecho ndiyamikire kwambiri. Koma pothamangitsana ndi nthawi, ndimafuna tiyambe ndi ku China. Tikakumbukira bwinobwino, Atupele Muluzi anapita ku China. Zimene. zidapangitsa anthu osafunira zabwino dziko la Malawi komanso osafunira zabwino chipani cha udf komanso osafunira zabwino mtsogoleri ameneyu Atupele Muluzi anafotokoza kuti ulendo wa ku China-wu ndi umene wapangitsa kuti akuti kuthawa amalawi anzanga ndimafuna ndikutsimikizireni pano kunena kuti Atupele Muluzi kupita kwake ku china sikudali kuthawa ayi koma monga mukudziwa kunena kuti Atupele Muluzi ndi munthu mmodzi amene amakonda dziko la malawi ndipo amene amaona amaganiza komanso Mulungu amamutsegulira kumuonetsera zakutsogolo mmene zikukhalira komanso malingana ndi kuti amadziwa bwino kunena kuti dziko kuti liyende dziko kuti anthu mdziko mukhale Pa mtendere pamafunika ubale. Ulendo wa ku China anaitanidwa ndi president wa China, wa dziko limeneli la China. Ndipo kupita kwa kumeneko a president Atupele Muluzi ku China sikuti kunali kuti akupita mothawa aa koma adaitanidwa. Kuitanidwa kumene anaitanidwa kumeneko Mtsogoleri ameneyo anali akufufuza, anali akukadziwa kuti kodi dziko la China linapanga bwanji, chifukwa m'mbuyomu linali dziko losauka, koma linapanga bwanji kuti lifike pamene lafikapa. Anatsatira ndondomeko ziti, zinali bwanji komanso kwina Monga mukudziwa kunena kuti dziko la China ndi dziko limodzi limene lili pa ubale wabwino ndi dziko la Malawi. So kumeneku monga ngati mtsogoleri anali akukalimbikitsanso ubale wa pakati pa Malawi komanso China, komanso ndi kukadziwa kunena kuti kodi anatsatira ndondomeko ziti kuti dziko la China eh, likhale pamene lili palero anthu kumati dziko la China ndi lolemera ambiri pakadali pano akudalira dziko la China munali zina zambiri zimene anapitira kumeneko koma s- zinali zopindulira Amalawi. Mtsogoleriyu mu nthawi imene atapita kumeneko ndi kubwera sanabise adafotokoza chilungamo ndinali ku China m'dziko limeneli la China kumene amakambirana ziwiri zitatu ndi president wa dziko la China patadutsa nthawi mupeza kunena kuti panabwera anthu ndikumafotokoza kwa amene simunapange Kunena kuti subscribe iya. pa channel chathu chino akaluza kumbukirani masankho kupanga subscribe amathawa kuti muzilandira amapita ku nkhani China zosiyanasiyana zimene tizikukonzerani pano zimenezi zikufuna zitipatse Chithunzithunzi, Ife okonda dziko la Malawi komanso amene timakonda chipani cha UDF komanso amene timamukonda mtsogoleriyu kuti pali ndithu anthu oipa mtima amene samalikondera, samalifunira zabwino dziko la Malawi komanso pali anthu ndithu omwewa oipa mtimawa amene samafunanso atamva kuti UDF yalowa m'boma ikufuna ikusintha zinthu mdzikomo komanso kuli anthu omwewa amene amadana naye Atupele Muluzi ngakhale palibe china chilichonse chimene adalakwa safunitsitsa ndithu kuti eh, masomphenya komanso eh, upangiri umene ali nawo Atupele Muluzi uonekere ku mtundu wa Malawi nkutheka ali ndi zifukwa koma zifukwa zake mukakumbukira bwino ndakhala ndikufotokoza kunena kuti chani chifukwa chonena kuti kuli anthu amene amadana ndi chilungamo Ndi chifukwa choti Atupele amayima pa chilungamo, n'chifukwa chake amamusakirasakira moti athane naye. Koma chifukwa chonena kuti amayima pa chilungamo, Mulungu amakonda anthu oyima pa chilungamo, n'chifukwa chake mpakana tsiku la lero tikukamba za utsogoleri wa Atupele Muluzi kuti dziko la Malawi likufunika utsogoleri wa Atupele Muluzi. Zatipindulira chani ulendo wa ku China umene Atupele Muluzi adapita kumeneko kukakumana ndi purezidenti amene wa ku China. Purezidenti wa chipani cha UDF Right Honorable Atupele Muluzi wakhala akufotokoza kunena kuti Dziko la Malawi si dziko losauka ayi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, dziko la Malawi si losauka ayi. Kusaukaku ndi dala. Ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti Amalawi ambiri Tinadzidzimuka mu nthawi imene mtsogoleriyu amafotokoza choncho. Koma titakhala pansi ndi kufufuza patokha, ena tinapeza yankho, kunena kuti zimene akunena mtsogoleriyu ndi zoona. Dziko la Malawi si losauka ayi. Koma kusaukaku ndi daladi. Ena sanapezebe yankho limenelo malingana ndi kuti nthawi zina a Malawi timakhala slow pakuganiza, pakuchita zinthu komanso pa uzindikiro nthawi zina timakhala slow. Ena pamene mumvere mukumvera audio tafufuzani nde muone kuti kodi dziko la Malawili ndi losauka kapena si losauka. Mpeza kuti zimene wapeza Atupele Muluzi ndi zoona. koma tikukanika kupita patsogolo chifukwa chani chifukwa cha dala Atupele muluzi atapita ku china ndipo purezidenti wa ku china anammasukira Atupele muluzi mukaona anamuyitana Atupele Muluzi anachita kuchoka ku Malawi kuno kupita ku China chifukwa amadziwa bwinobwino kuti zimene ndi zofunikira kwambiri sakanatha kulumikizana pa foni akanatha kulumikizana koma pali zina ndi zina zimene anaziona kuti ndiyenera ndipite komweko ndipo atapita kumeneko lero mukamava za dr malabadi mupeza kunena kuti zikuchokera mu kafukufuku wa Atupele Muluzi kuti china inalemera chifukwa chani Mupeza kunena kuti ndi mmodzi mwa anthu amene abuilda chuma cha China doctor amene tikufotokozayu. Ndiye mupeza kunena kuti chifukwa cha kafukufuku ameneyu, Atupeletu pofufuza kuti China inapanga chonchi chifukwa chani kunali poliona dziko lathu dziko la China linali losauka ifenso ndife osauka a China akwanitsa bwanji kufika pamenepo ife tipange bwanji kuti tifike pamenepo so kunali first kukapeza anthu amene adutsa mu njira imeneyo Anakumana ndi zophinja zanji? Anayenda njira ziti kuti akafike pamenepo? Ndiye mupeza kunena kuti Atupele Muluzi atafika pomaliza. kukambirana ndi president wa ku china anapeza kunena kuti muli munthu wina amene alinso ndi nzeru zakawuniwuni potukula dziko ndi, ndi dr marabati so kuchoka kwa pamenepa mupeza kuti atupere muluzi Adawayitana, adamuyitana ndithu mtsogoleri wanzeruyi, dokotala wanzeruyi ndikubwera mdziko la Malawi ndikufufuza ndipo pofufuzapo mupeza kunena kuti anayenda mwa azitsogoleri. osiyanasiyana m'dzikomo ndipo atafufuzafufuza anawatsimikizira Atupele Muluzi, dziko la Malawi si dziko losauka. Ndi chifukwa chake Atupele Muluzi wakhala akutiuza kunena kuti dziko la Malawi likhoza kukhala lolemera ngati Qatar, ngati Dubai, ngati Saudi Arabia, ndi zotheka zimenezo. Dziko la Malawi likhoza kukhala lolemera. Mwachitsanzo, anapereka example imodzi malingana ndi kuti Amalawi sitimakhulupirira kuti ku Malawi kuno tili ndi miyala. Monga tikudziwa, kunena kuti, pano zinthu zikusintha. Kusintha kwa zinthu kumene kukusintha pamenepa, mupeza kunena kuti pano kwabwera magalimoto oyendera kutchaja, kusonyeza zokuti zaka zimene zikubwera kutsogolozi, magalimoto achulukira omachita kutchaja magalimoto amenewo mabatire amene amapangidwawo miyala yake ku malawi tili nayo yochuluka kwambiri zimene zikutanthauza kunena kuti dziko la malawi si dziko losauka koma kusaukaku ndi dala tigwirizane naye Atupele Muluzi kuti ifeyo kusaukaku ndi dala. Tikuyambira kwa azitsogoleri. Azitsogoleri safuna kupereka support. pa maganizo amene mtsogoleri mzawo ali nawo chifukwa ndili ndi chikhulupiriro kuti atsogoleri amene amatitsogolera mzipani zosiyanasiyana akanakhala kunena kuti tikufuna kulemera dziko la malawi akanapereka sapoti pa maganizo a atupele muluzi onse kugwirizana ndi kupereka sapoti kwa atupele muluzi kuti dziko lino lisinthe koma mupeza kunena kuti ena ndi pamene ali busy kutuma anyamata pa social media kuwapatsa ndalama za madata ntchito yanu izingokhala yotukwana atupele chimene angalankhule atupele chabwino chilichonse inu muzitsutsa tikuziona tikumaziona koma zikupindula chani tikalandira madata ndi kumatukwana kunyoza zikupindula chani kwa ife ngati amalawi palibe chimene chikupindula tingotsalirabe tingobwererabe mbuyo dziko likusaukirabe ndiye kulemera dziko la malawi ndi lolemera koma tikusauka chifukwa cha dala ifenso sopano masapota anthu wamba osatinso atsogoleri tikudziwa bwinobwino kunena kuti chisankho cha, cha, cha president chimabwera kutha kwa zaka 5 chisankho chikabwera tima- ti- timasankha kusavota timasankha kusalembetsa ndi kukavota komanso pali vuto lalikulu limene limachitika kwa ife amalawi tikamasankha timasankha molakwika M'malo moti atsogoleri tiwasankhe potengera experience imene ali nayo komanso zimene akufotokoza kuti kodi a- akatenga boma adzatipangira chani, komanso sitikhala ndi nthawi yofufuza pa ife tokha zimene akunenazi ndi zoona zitheka. amalawi anzanga mukhoza kundikhulupirira kunena kuti zimene atupele muluzi angafotokoze anthu ena amapanga kope amangomatula nkupanga kope koma samadziwa kuti akulowera kuti kodi azitenga pati apita kuti mukhoza kuona mmene ndayifotokozera nkhani ya ku china pofika atupele muluzi udzanena kuti dziko la malawi silosauka ayi kumene akuchokera ndi kumene akupita sono lero ndikovuta kuti anthu ena agwiritse ntchito system imeneyi system imeneyi amene angayikwanitse ndi atupeleyi nchifukwa chake mukuona tikusankha anthu dziko la malawi silikutukuka tikusankha anthu dziko la malawi silikutukuka chifukwa chani kiyi ndi atupele muluzi tikapereka dziko kwa atupele muluzi lero tikasankha ife amalawi kunena kuti inewo chisankho chimene chikubwera Voti yanga ndipereka kwa Atupele Muluzi. Sapoti ndipereka kwa Atupele Muluzi. Mwasankha kulemera. Chifukwa kayendetsedweno tsopano miyala tili nayo. komano kuti miyalayi ifike pochoka kuti ili pati ili pati komanso kuti pafike ponena kuti kodi miyalayi kagwiritsidwe ntchito kake kapena msika wake kapena ndondomeko yake kuti mpakana dzikoli lifikedi poti ndipolemera in 8 years kapena in 10 years tikhale kuti talemera mayiko amu africa ayamba kukamba za ife ili ndi atupele muluzi kulibenso wina ndi atupele muluzi basi so ino ndi nthawi yakuti tiwafotokozere anthu zoti umphawiwu watikwana tiyeni tipange chisankho chosasangalatsa munthu koma chodzisangalatsa tokha tikhale pabwino ana athu akhale pabwino atupele muluzi tipange chisankho chodzavotera atupele muluzi ndiye mupeza kunena kuti zabwino zonsezi zimene zinali apazi mphekesera ija yonena kuti atupele akaluza zisankho amathawa amapita ku china kunali kumakhala ku blog kuti mtsogoleriyu asapange maubale ndi anthu amene ali maiko akunja ali anzeruso amene akhoza kutukula dziko lino mukaona kodi pamenepo popita ku china kunali kuthawa kunali kukagwira ntchito kunali kukagwira ntchito yoti itipindulire ife amalawi koma amalawi ambiri tinakhulupirira ndikumayankhula ena otsatiranso mtsogoleriyu ndikumati iyayi a- mumathawa e, koma ulendo uno musa- musatuluke tinamvanso posachedwa apa mtsogo- ah, pa- pa- pa- mtolankhani wina akufunsa kuwafunsa atupele muluzi kuti iyayi a akuti mumathawa pamakambidwa zokhuza ku, kuti asiyenso udindo kuti iyayi kapena mwina musiye udindo anafotokoza momveka bwino kuti ndikhoza kusiya ndikupita kunja kumakathamangitsa mabizinesi anga akuti iyayi sitikufuna kuti mupite kunja sono mukufuna chani chifukwa tikaonetsetsa mwachitsanzo pa social media ambiri amalawi ambiri amene amalankhula za udf amalankhula za atupele muluzi ambiri ali ku south africa pa social media tikaonetsetsa ku south africa ena ali maiko ena tikaonetsetsa ku south africa kumene muli mwakhala kumeneko chifukwa cha mtendere tipeza kunena kuti mwakhala chifukwa cha mavuto mwabwera kumeneko kudzapeza mtendere mwina mukhale pabwino kusonyeza zoti mdziko simuli bwino anthu pofika kumathawa opanda ma passport kuchoka mdzikomo kulolera ndithu kuti iyayi kamundika pansi pa mpando pa truck koma ndichoke mdzikomo kusonyeza zoti mdziko zinthu sizili bwino so mdziko ngati likunena kuti iyayi ife sitikufuna kupatsa support munthuyo nkuti okay chabwino basi ndikapanga private ya- zinthu zanga ndikupita kunja basi ndi- ndi- ndizikapanga zanga akuti iyayi sitikufunanso mupite kunja sono chimene mukufuna ndi chani ndiye akamapita kunja kumakhala kunena kuti pali chimene akupitira chopindulira ife amalawi monga ngati mmene ndaperekera ulendo umenewu wa ku china kuchoka ulendo wa ku china muona kunena kuti panali maulendo ena amene mu nthawi imeneyo imene iwowa mayi wawo anatisiya mzimu wawo uuse mumtendere pepani pokumbutsa zimenezi koma tikufuna tiunikirane bwino anali akuyendera kupita kunja kuchipatala iyayi wathawa wapita kunja munthu wapita kumatenda iyayi wathawa akuti iyayi asapite kukaona munthu kholo lake asapite kukaliona ladwala likudwala nde asanyamuke kupita kuchipatala kuja akhale pamenepa ndi pamene pangakupatseni kunena kuti kunjaku kuli anthu anafoma timu ndi chifukwa chake amati ife ndife system anakonza timu imene target yake ndiyongofuna kuthana ndi moyo wa mtsogoleri amene atupele muluzi muzapeza kuti zinthu zija zikuchoka kundale zikumalowa sopano tikumazichotsa kundale mtsogoleri amdziwa kuchokera kundale ndiye tikumazichotsanso kundale tikulowetsano ku moyo wake zimene zili zonena kuti sizingatipindulire ife ngati amalawi zimenezi zitipatse chitsanzo komanso zitipatse uzindikiro kunena kuti kunjaku ndithu ndithu kuli anthu amene samamufunira zabwino atupele muluzi ena akukamba za kusintha mmene takambira kuti pakufunikira kusintha utsogoleri pakufunikira kusintha zina ndi zina akufotokoza kuti NEC executive kuti yalephera adindowo achoke mmene ndikumanena mobwerezabwereza kuti mtsogoleriyu amadziwa bwino timvetsetsane bwinobwino mtsogoleriyo amadziwa bwino kumene akupita komanso kumene akuchokera komanso ndi pamene ali amadziwa bwino tadekhani tadekhani si nkhani yakuti akuti ine nditchuke aa komanso tu chomvetsa chisoni chimene nchonena kuti, Chimene simukundimvetsetsera sindikudziwa kuti ndi chani. Ena akuti iyayi, a Austin mukusokoneza, chipani ndikufuna chikonzedwe. Ine ndikufotokoza kuti chipani kukonza sakonza mmene mukonzera, muononga chipani. Ndikufuna kukupatsani ndo, ndo, ndakupatsani example. ya mmene zinthu zimakhalira ndakuwuzani pali timu imene inajoyina magulu a udf imene imakhala ngati ili limodzi ndi atupere koma si limodzi ndi atupere ndakufotokozerani momveka bwino kunena kuti ulendo uno atupere muluzi aponyera gemu kwakuya pokhala chete Osa- posachotsa anthu mchipani akutsatira ndondomeko abweratu inu tadekhani zomvetsa chisoni pali anthu ena akulemba kalata akuti kalatayo ikupita kwa atsogoleri ku chipani koma ndikulankhula mfundo zawo zonse pamenepo kalatayo ndikuiponyanso pa social media kalatayo ikupita kwa atsogoleri achipani kalatayo ndikuiponyanso pa social media adzipani zina aja amene ali adani achipani cha udf akusakasaka njira zoti athane ndi atupere aja akuiwerenga kalata ija inu simukuona kunena kuti mu mfundo zanu zomwezo ndi zimene apezere a- akanganya amenewa m- polowera kuti akathane naye mtsogoleriyo inu simukupaona iya pena pake tatiyeni tidzigwiritsa ntchito mzeru komanso ndimafuna kupempha kunena kuti tatiyeni anthu amene timati kuli omenyera maufulu tikha tizitha tikapanga chinthu kuwafunsa anthu kodi ndikapanga chonchi tikuona bwanji ndi chifukwa chani tikatumiza makalata sitimayankhidwa Kuyankhidwa kalata kumatenga nthawi, nthawi zina sikumatenga nthawi malingana ndi mmene kalatayo yabwerera, chifukwa pali mafunso ena amene munthu samayankha ngati mwa iye yekha, amayenera kuti akumane akambirane za funso lija. Ndiye pali mafunso ena amene munthu akhoza kuyankha mmene alili mwachitsanzo anthu tikhoza kumufunsa secretary general funso koma ngati funsolo likufunika kuti ayankhe ndi president secretary general sangayankhe tikhoza kumufunsa president koma funsolo ngati lili loti akufunika kuyankha ndi secretary general president sangayankhe ndiye pali anthu amene akuti iyayi awa akudana ndi zimene awa akuchita iyayi sitikudana nazo koma nkhani inali yonena kuti kunjaku ndi mmene kukuyendera chipani sitingakonzere pa social media ambiri amene tikunena kuti iyayi chipani chapita pansi chipani chapita pansi sitinavote tivomereze sitinavote ndangati kwa inu amene akuti tikonze chipanichi koma tinavota kuti tikudana nayo 100 chakuti thousand imene tinapeza tikudana nayo tikonzenso chipani ndi angati amene tinakonza? Anthu simumanena kuti tikufuna tikonze chipani musanaike ndondomeko bwinobwino. Mumayenera muzikhala ndi ndondomeko bwinobwino. Ndiye Ndikufuna kukutsimikizirani kunena kuti ngati mukuti mukufuna kukonza chipani, tatsatirani ndondomeko mmene amapangira kuti chipani chikonzedwe. Koma mukayendera kuti mukuyendera pa social media, dziwani kunena kuti ndikumanena mobwerezabwereza mukuononga mbiri ya mtsogoleri wathu komanso chipani chimenechi cha udf tayankhula kwambiri mulungu adalitse nonse pepani VN yatalika koma mulungu adalitse nonse amene mwamva uthengawo Agawireni anzanu komanso ndi kuwatambasulira mmina- mwina ndi mwina mmene sanamve. Munali ndi ine, Austin wachilungamo.